So táim ag déanamh saghas turgnaimh inniu, bhuel, anocht, tá sé an-déanach anocht ar aon nós. De ghnáth déanaim ceardlanna conas chun taispeáint go bhfuil gach duine ábalta rudaí a chruthú mar greannáin nó coimicí trí Ghaeilge is dátheangach. freisin, agus trí Bhéarla chomh maith, agus ba mhaith liom físeán beag a dhéanamh chun taispeáint go bhfuil gach duine ábalta rudaí a tharraingt mar cartúin trí Ghaeilge mar chonaic mé go raibh a lán daoine ag déanamh rudaí iontach maith mar Alan Nolan, Will Sliney, Sarah Crossan is daoine eile, cruthóirí eile, ag taispeáint go bhfuil gach duine ábalta rudaí a dhéanamh nó a tharraingt, a scríobh, a chruthú agus anois ba mhaith liom ceann amháin mar na ceardlanna a dhéanaim. i ngach áit, i leabharlanna is scoileanna agus áiteanna eile. So, just físeán beag, ar aon nós. So, cúpla rudaí, ná bí buartha, níl mé foirfe, níl mo Ghaeilge nó mo Bhéarla foirfe. So, ná bí buartha faoi rud ar bith, níl aon bhrú oraibh chun rud ar bith foirfe a tharraingt. So, tá sibhse, gach duine, ábalta ciorcal, triantán, an uimhir 311 a tharraingt. So. Beidh gach rud céim éasca ar fad, beidh mé ag déanamh gach rud céim ar chéim, brú ar an, brú an cnaipe sosa má tá fadhb agat agus má táim ag dul ró-tapa so just ná bí buartha faoi rud ar bith. Ar aon nós, beidh mé ag déanamh ciorcail mar táimid ag tarraingt an aibítir, bhuel, Táimid ag tosú le ápa. Níl eireaball ar bith le fáil so beimid ag déanamh na clichés, banana agus rudaí mar sin b'fhéidir agus beimid ag caint faoin litrí agus ispíní agus rudaí mar sin. So ar aon nós, chun tosaigh, i lár an leathanach, tá siad éasca a tharraingt, just. déan saghas ubh nó ciorcal i lár an leathanaigh. Ansin déan C ag dul ar ais mar sin. Agus b'fhéidir um, C eile. Well, rud mar sin. Okay. So sin éasca a tharraingt agus seo Líne suas is síos, suas is síos. Éasca péasca. So chun srón a dhéanamh, so, ubh, ubh eile, so agus líne mar sin, líne mar sin agus rud mar sin. Agus spota, agus spota. Seo. Ponc nó ponc eile. Líne síos mar sin. Líne síos mar sin. Líne síos mar sin. Ansin déan spota anseo is spota anseo. Agus ansin déan C ag dul ar ais. Agus C. Mar sin. So, níl saineolaí mé ach táim ag déanamh ápa. Gabh mo leithscéal don solas, tá sé, b'fhéidir go bhfuil sé uafásach ach déan cúig gruaig anseo, b'fhéidir go bhfuil sé ag dul ar ais. Mar sin, tá sé saghas, yay! So, tá gruaig mór aige. OK, let's go. Déan C ag dul ar ais mar sin, bhuel, líne mar sin, agus ar an taobh eile mar sin, éasca péasca, agus rud mar sin. Agus má tá suim agat, just déan cúpla rudaí síos mar sin. agus sin an rud céanna ar an taobh eile ach i dtreo eile. Ok, now, nuair a bhíonn tú ag tarraingt rud tanaí, just déan líneanna beag agus rudaí mar sin, ach eh, sin, beimid ag déanamh saghas ápa. saghas ápa, níl mé cinnte cén sórt ápa, ach déan líne mar sin, líne mar sin, agus amach, amach, amach, so, amach, síos, síos, síos, síos, ansin ar an taobh eile, gabh mo leithscéal, taobh. suas, mar sin, síos, suas, síos, suas, síos, suas, síos, agus síos, mar sin. Éasca péasca. So anseo, suas anseo, tá gach duine ábalta dorn a tharraingt. So tá sé éasca, bí ag smaoineamh ar an litir, an litir í, ó, níl mé cinnte faoi sin, an litir í is ispíní. So nuair a bhíonn tú ag tarraingt dorn, bí ag smaoineamh ar sin. So, an litir í, tá sé anseo. Ispíní, ispín, ispín, ispín.

agus b'fhéidir go bhfuil, níl mé cinnte cén fáth, ach ba mhaith liom mo ápa, tá sé sárlaoch, beidh ár ápa ag eitilt, mar Superman b'fhéidir. So, sin éasca le déanamh, so, déanfaimid. Níl mé cinnte cén fáth, ach níl an spás agam chun rud eile a dhéanamh, sin an fáth, i ndáiríre. So, líne mar sin, agus ansin téigh síos mar sin. Agus, see, rinne mé botún beag. Ok, so, beidh ár ápa ag. eitilt nó ag dul tríd na crainn, níl mé cinnte fós ach déan rud mar sin agus ar an taobh eile déan rud mar sin. So, déan líne mar sin agus ansin déan líne síos mar sin agus thíos anseo déan líne, líne eile, tá tú ábalta sin a fheiceáil. líne agus líne eile mar sin agus ceapaim go bhfuil mé ag déanamh saghas botún ach sin é. Níl mé ag déanamh deamán leis sin ach sin é. So, sin é. Táim ag saghas making it up as I go along, ar aon nós. Déan rud mar sin agus amach anseo, líne, líne, It's all symmetrical. líne, líne, amach, hey! So, ansan áit eile anseo, b'fhéidir go bhfuil um, ag dul amach mar sin, agus, Rud mar sin. Agus déan um, lámh anseo, lámh amach, agus b'fhéidir go bhfuil, agus níl mo lámh foirfe, tá mé déanamh, Tá súil agam go bhfuil sibhse ábalta sin a fheiceáil. So, cá bhfuil ár ápa? Tá ár ápa cosúil le, b'fhéidir, Spiderman nó Batman ag

agus suas mar sin, agus suas mar sin. So, sin é, sin an áit, ní raibh mé, eh, so, tá ár. So tá ár Ápa ag luascadh, nílim cinnte cén fáth nó conas a tharla sé, ach tá sé ag luascadh in áit éigin, b'fhéidir in Éirinn nó b'fhéidir áit éigin níos oiriúnach ná Nua-Eabhrac. So, rinne mé sceits garbh agus tá an ápa seo ag luascadh tríd an dreach. cathrach seo. So, sin é sin conas ápa a tharraingt. Ach tá tú ábalta an ápa sin a athrú chomh maith. So, anois tá imní ar an ápa seo. So, chun sin a athrú, b'fhéidir go bhfuil sé ag ag lorg drochdhuine agus tá sé beagáinín feargach so so tá sé beagáinín tá sé beagáinín crosta sin éasca a dhéanamh nó b'fhéidir go bhfuil sé ag éirí tá sé agus b'fhéidir go bhfuil sé uafásach, tá fearg an domhain air. Sin éasca a dhéanamh. Like, líne, líne amháin, líne eile, agus líne eile. So, sin turgnamh um, Níl mé cinnte go bhfuil sé go maith nó uafásach ach sin é agus b'fhéidir go bhfuil mé ábalta ceann amháin eile a dhéanamh níos déanaí. Ar aon nós, déan gach rud céim ar chéim agus ná bí buartha faoi rud ar bith.